ndiye pali zokudya zina zomwe timadya zomanga thupi ma protein zakudya zimenezi zili ngati nyama nyemba mazira nsomba zimakhala ngati simenti ndi njerwa za mthupi mwathu zakudya zimenezi zikagaidwagaidwagaidwa kumapeto kwakeko timati ma amino acid dzina limene mutha kuliiwala libe ntchito iniyo mungodziwa zokuti zakudya zomanga thupi ndi ngati hardware and general dealers ya mthupi mwathu ma building materials mamaso zathu nyama yathuyi zimapanga ndiwo mankhwala a mthupi ndimatchula aja achina testosterone estrogen chani amapanga ndiwowa chinkana anthu amene amapanga masewero okulitsa thupi olimbitsa thupi ma body builders achina mr malawi ayichocho mukadzafunsa kuti mmadya chani zakudya zawo zambiri zimakhala ngati zimenezi ma protein zomanga thupizi Olo tikapweteka ngati ine apa kuti thupi libwerere bwinobwino m'chimake ndi zakudya zomanga thupizi. Nazonso tikazidya kwambiri zosalira zija zimasungidwa ngati chani? Mafuta. Ndisanapitirire mwina enanu mufunsa kuti zamasamba bwanji? Zamasamba zambiri zomwe timadya makamaka za greens ngati lepu, mpiru, chinese, nkhwani kwambiri ndi mavitamini. omwe ndakamba pompano ndiye thupi lathu limatengatenga mavitamini ofunikira aja zambiri zosalirazo sizigayidwanso chifukwa ndi faiba faiba ndinakamba eh? zimene zija zimapitirira kumapita m'matumbo mwathu tiyeni tibwerere tinali kuja takamba za zakudya zopatsa mphamvu takukamba za zakudya zomanga thupi Nanga no tikadya zakudya zamafuta zimayenda bwanji? Tikadya zamafuta monga ngati mtedza, mapeyala, mafuta a nyama amene, thupi lathu limasungunula mafuta aja ndi timichere tochokera mu chiwindi. Koma kodi mafuta akasungunuka amakhala chani? Amakhala madzi ngati? Amakhalabe mafuta. Mwamvatu eti, ndanena kuti mafuta amasungunuka ndi timichere tochokera mu chiwindi osati ndi kutentha kwa m'mimba iyayi. thupi limangosungunula mafuta aja kuti mafuta aja asungike bwino osati kuti mafuta aja asanduke madzi yayi ndikhulupirira tidakali limodzi zonse zija zosalira zija zasanduka mafuta mafuta amenewa amapita kuti mafuta amenewa amapita malo osiyanasiyana malo ena ndi pansi pa khungu lathu ngati mafuta omwe ali apawa mafuta ena amapita mu ntchafu m'mahipi makamaka mwa azimayi Imeneyi ndi ngati njira imodzi yomuthandizira mzimayi kusungira mphamvu za pokhala pakati, pobereka komanso kuyamwitsa. Mafuta ena amabwera pa mimba, belly fat, njodo. Pali mafuta ena omwe alinso oyipa kwambiri amene amabisala mkati mwathu nkukutira ziwalo zathu ngati chiwindi, impsyo. Mafuta amenewa sitimawawona. Ndiye panjapa mutha kumaoneka bwinobwino a slim eti chifukwa cha chibadidwe chanu. Mafuta akubisala mkati. Anthu onenepera mkati. Mafuta amkati amenewa ndi oyipa kwambiri chifukwa choti 1 sachokerapo, 2 mafuta aja sikuti amangokhala pamene paja kumadikira kuti azasungunulidwe iyayi, amakhala ngati apanga chiwalo chawo chawo, pachizungu timati they are active. Mafuta amenewa amayamba kumatulutsa mapoizoni osiyanasiyana amene amatiika ife pa chiopsezo cha matenda a shuga, matenda a BP ndi matenda osiyanasiyana okhudzana ndi mtima ndi njira za magazi. Chinkana mudzapeza zoti anthu ena amaoneka fiti panjapa koma chifukwa cha mafuta amkati ngati amenewa akudwala ma BP, akudwala mashuga. Si mafuta ena aliwonse a m'thupi mwathu omwe amaonekera panja kumaoneka ngati munthu wonenepa ngati ine. Pali mafuta ena omwe ali mkati mwathu omwe alinso oyipitsitsa ndipo ovuta kuthana nawo. mukufunabe kunenepa? Kwa anthu amene mufuna kukula thupi, malangizo anga ndoti muonetsetse kuti ma muscles anu kapena kuti mnofu wanu ndi womwe ukhala kuti ukukula. Musakule thupi chifukwa chokuti thupi lanu likusunga zakudya zanu ngati mafuta. Dzinyamulani zisulo ndi kudya zokudya zomanga thupi, osati muonjezere mitanda kapena asitoko apa bread. Ndikuwuzani ine ngati munthu onenepa, kodi mumafunikira zokudya zanji pa tsiku? Nanga ndinu ochepadi thupi? kapena pa nkhani za chipatala ndinu onenepa tayamba kusunthira kozama eti pang'ono-pang'ono watsala-watsala auzeni aneba kuti wiki yamawa tikamazakamba za shuga tizakhale tonse ma graduates palibe akusalira yayi mwakoma nonse